Tá fáilte romhat isteach chuig an chéad chlár de chuid na sraithe seo Deiseanna Duit. Is mise Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais le Coláiste na hÉireann Gaelchultúr agus is mise a bheas ag cur na gceisteanna ar aoi na hoíche anocht, Seosamh Ó Murchú, Eagarthóir Sinsearach an Ghúim. Tá fáilte romhat, a Sheosaimh. Go raibh maith agat, a Éamoinn.
Is ana-shásta a bheith libh.
Táimid an-bhuíoch duit agus an sprioc atá leis na cláir seo dála an scéil ná an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge agus daoine a spreagadh b'fhéidir le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. Beidh mé féin agus mo chomhghleacaí Derek O'Brien ag labhairt le daoine atá ag obair i bpostanna a bhfuil an bhéim an a bhfuil an bhéim ar an teanga scríofa agus ar chruinneas gramadaí, agus tá súil againn go n-éireoidh linn b'fhéidir léargas a thabhairt ar na deiseanna atá ar fáil dóibhsean a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu. A Sheosaimh, b'fhéidir ar dtús go labharfaimid faoi do phost féin, an obair a dhéanann tú féin agus ar dtús cé mhéad bliain atá tú ag obair sa phost agus cad é a dhéanann tú ó lá go lá?
Tá tamall maith caite agam anois. Chuas isteach sa Ghúm an chéad uair 1986, a Éamoinn, agus bhíos ag obair ansin ar feadh scata blianta mar eagarthóir cúnta agus ansan 1998 a ceapadh mé im eagarthóir sinsearach ar an nGúm. So, sin bliain is fiche anois agus mé agus an cúram seo orm. Bhuel, díreach ó lá go lá tá saghas clár dúshlánach oibre againn a bhíonn ag méadú in aghaidh na bliana agus so sin é an cúram atá ormsa ná díreach an clár oibre sin a bhainistiú agus a chur le chéile agus é sin ar fad a dhéanamh i gcomhar leis an bhfoireann eagarthóireachta agus leis an bhfoireann riaracháin atá againn sa Ghúm. Tá beirt eagarthóirí againn sa Ghúm agus ansin tá, bíonn siadsan ag obair le heagarthóirí cúnta agus cúigear díobh san atá ag obair sa Ghúm fé láthair. Tá triúr lonnaithe ins na hoifigí i mBleá Cliath agus beirt in oifigí Ghaoth Dobhair, na hoifigí atá aige Foras na Gaeilge ansan i nGaoth Dobhair agus ansan tá beirt ar an bhfoireann riaracháin chomh maith céanna. So, sin mar a deirim, tionscadail foilsitheoireachta iad san a stiúradh agus a chur chun cinn ó lá go lá, bheith, bíonn cruinnithe eagarthóireachta againn go rialta, áit a mbímíd ag plé cruacheisteanna gramadaí agus ceisteanna stíle agus ceisteanna anoraiciúla eile mar sin, mar a déarfá. Agus. Ach chomh maith leis sin, dar ndóigh, bím ag plé leis an bhfoclóir nua Béarla-Gaeilge, táim ar dhuine des na heagarthóirí atá bainteach leis an tionscadal san. Is ball den gCoiste Téarmaíochta mé chomh maith, so bíonn cruinniú den Choiste Téarmaíochta ann uair sa mhí agus bíonn, dar ndóigh, go leor téarmaí le le faomhadh ag na cruinnithe sin agus iad a scagadh dar ndóigh roimh ré. So ní bhím díomhaoin cuirim mar sin é. Bhuel is léir go bhfuil ualach trom oibre ort agus bhuel is dóiche nach bhfuil go leor daoine fostaí agaibh leis an obair sin a dhéanamh. Bhuel an síleann tú go mbeidh b'fhéidir níos mó postanna ag teacht chun cinn go mbeidh beidh folúntais agaibh san am atá romhainn? Bhuel n'fheadar ambaist anois beidh tá, tá cúrsaí, mar gur cuid den gcóras thuaidh theas eh Foras na Gaeilge fé láthair agus an Gúm dar ndóigh mar chuid de sin, em tá cineál sáinn ann fé láthair chomh fada is a bhaineann sé leis na forais thuaidh theas ar fad sa mhéid is nach bhfuil aon rialtas ó thuaidh agus tá sé an-deacair aon dul chun cinn a dhéanamh in éagmais rialtas a bheith ó thuaidh mar is gá Cinntí ar bith i dtaca le cinntí bunúsacha, abair, a bhaineann leis na forais trasteorann, ó thaobh fostaíochta nó aon ní mar sin, a dhéanamh ar bhonn trasteorann agus ar bhonn an dá, aontú an dá Rialtas a dh'fháilt an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas, mar a déarfá, agus dar ndóigh, mar is eol dúinn uile, ní raibh an Chomhairle sin, ní raibh sí suí le os cionn dhá bhliain anuas. Mar sin féin, chomh fada is a bhaineann sé le deiseanna fostaíochta, tá go leor oibre agus bíonn go leor agus bhí riamh anall go leor oibre ar fáil mar aistritheoirí ag daoine ón taobh amuigh, abair, mar aistritheoirí agus chomh maith leis sin anois le bliain nó dhó anuas tá painéal d'eagarthóirí seachtracha curtha le chéile againn chomh maith agus, abair, uaireanta cuirimid roinnt obair eagarthóireachta amach chuig na daoine sin. chomh maith, tionscadal abair a bheadh ar bun ná beadh sé d'acmhainn againn a bheith ag plé leotha díreach ar ala na huaire istigh san oifig. So tá now de réir mar a bhíonn um, daoine ag éirí as agus ag bogadh ar aghaidh sa tsaol dar ndóigh uh, tagann uh, folúntais chun cinn agus uh, líonamar abair folúntas le déanaí ansin. Tá duine de sna heagarthóirí cúnta imithe ar ar shos gairme ar feadh bliain go leith agus líonamar an post sin bean iontach Aisling Ní Churraighín as Teileann atá fostaithe againn anois díreach. le cúpla seachtain anuas agus í ag tosnú isteach ar an obair. So tá, tá daoine, tagann daoine mar sin caithfidh mé a rá aon uair a fhógraímid post mar sin fiú más post sealadach nó a leithéid sin a bhíonn i gceist bíonn bíonn scoth na ndaoine istigh ar na poist sin. Bhuel, is dea-scéal é sin mar is minic a bhíonn daoine ag gearán nach bhfuil Gaeilge mhaith ag, abair, ag an aos óg anois Á, ní ghéillim dó sin in aon chor, Ní ghéillim féin ach an oiread. Sílim go raibh go bhfuil eh, an t-aos óg níos fearr ná mar bhíodar riamh, chun na fírinne a rá, agus daoine den scoth ann. Cinnte.
Agus níor rith sé liom féin, bhí dearmad déanta agam ar, ar na daoine seachtracha seo a bhíonn fostaí agaibh agus an ndéanann sibh na deiseanna sin a fhógairt nó cén dóigh a ndéanann sibh daoine a earcú? Bhuel, i gcás an Phainéil Eagarthóireachta anois, mar shampla, chuireamar fógra amach, tá an painéal reatha anois, tá sé, sílim, insa tarna bliain anois, maireann sé ar feadh trí bliana. agus d'fhógraíomar é sin abair tarraingt ar dhá bhliain ó shin. So beidh bliain amháin ag an bpainéal sin agus ansan déanaimid é a athfhógairt arís. So beidh seans i gceann bliana ag daoine cur isteach ar an bpainéal sin san agus beimid á fhógairt san agus beidh seans ag daoine, beidh foirm iarratais le líonadh isteach agus samplaí dá gcuid oibre le cur isteach ag daoine agus b'fhéidir píosa beag aistriúcháin chomh maith. Agus an ndéanann sibh an scéal a scaipeadh abair ar na meáin shóisialta ná cén fhíor? Ó, deineann, deineann, yeah, deineann, deineann, deineann, yeah, deineann, yeah. Tá méadú, like, tá an obair ar siúl anois istigh sa Ghúm ag Barra Mac Aodha Bhuí agus Paul Williams, tá an bheirt acu san ag plé leis na, le meáin shóisialta agus tá méadú ar líon na ndaoine atá dár leanúint. Ní haon scil agam féinig iontu anois ach Tá, tá, tá. Is cinnte go bhfuil pobal amuigh ansin is féidir a aimsiú tríd na meáin shóisialta, cinnte. Gan amhras ar bith, ar bith. Agus dála an scéil, sibhse atá ag féachaint air seo beo, má tá ceisteanna agaibh le cur orainn, ná bíodh drogall oraibh na ceisteanna sin a scríobh sa bhosca cuí. Go díreach maidir, maidir le do chúlra féin ansin, is as, oirdheisceart na tíre thú? As Loch Garman agus de réir mar thuigim ní raibh Gaeilge beo i do chúlra féin agus ní raibh Gaeilge ag do mhuintir ach cad é mar a d'éirigh leat féin mar sin an caighdeán cuí a bhaint amach a chuir ar do chumas an obair a dhéanamh atá idir lámha agat anois? Bhuel, dar ndóigh is fada riamh ó labhraíodh aon fhocal Gaeilge sa taobh sin den tír mar theanga dhúchais mar a déarfá ach d'imigh an Ghaeilge, an cainteoir deireanach abair, sílim gur i dtreo leathslí tríd an naoú céad déag b'fhéidir sa taobh sin tíre a cailleadh é. Ach bhí suim ag mo mhuintir go háirithe ar thaobh mo mháthar insa teangain agus is cuimhin liom teacht ar chártaí, abair, poist a cuireadh ag mo sheanamháthair, ag leasdeartháir di agus Gaeilge ar fad a bhí sna cártaí poist sin. So bhain an dream sin leis an Leis an ngluaiseacht abair a bhain a bhí suas abair aimsir Chogadh na Saoirse agus bhí an bhíodar d'iarraidh seilbh a dh'fháilt arís ar an ar an oidhreacht dhúchasach Ghaelach agus mar sin de. So bhí bhí an an snáth sin mar a déarfá riamh ag baint le le mo mhuintir. So ansan bhí sé d'ádh orm agus mé ar an meánscoil i Loch Garman go raibh togha múinteora agam, múinteoir Gaeilge sa Choláiste Pheadair ansin, Tomás Ó Muirithe, fear de bhunadh Bhéal Átha an Ghaorthaidh ach Carmanach ab ea é fhéin, rugadh i gContae Loch Garman é, agus eisean a spreag i ndáiríre agus a chothaigh an tsuim sa teanga ionam. Agus ansan, a luaithe is a fuaireas an deis, thosnaíos ag triall ar an nGaeltacht, ar Chorca Dhuibhne, Agus chuas ann an chéad uair agus mé 16 bliana d'aois agus tá mé ag dul ann ó shin chun na fírinne a rá. Agus ansin i ndiaidh sin rinne tú staidéar ar an teanga sa tríú leibhéal gan amhras. Ach nuair a chuaigh tú isteach sa chéad bhliain san ollscoil an raibh caighdeán maith agat nó ar tháinig feabhas ar do chuid Gaeilge de réir a chéile? Bhuel is cinnte bhí bhí bhí caighdeán réasúnta agam abair i gcomparáid b'fhéidir you know bhí bhíos cuíosach maith mar a deirim a bhuí sin leis leis an bhfear sin a bhí dom' mhúineadh ar ar an meánscoil. Ach is cinnte go raibh orm an-slacht a chur ar mo chuid Gaolainne istigh ar an ollscoil agus ceann des na slite ab fhearr a dheineas é sin ná bhí ranganna iontacha teanglainne ar siúl an t-am sin i Má Nuad, is is go Má Nuad a chuas-sa, agus áit a bhféadfá dul isteach agus scoth na gcainteoirí dúchais a chlos agus is cuimhin liom a bheith á dhéanamh san fé stiúir Shiobhán Ní Fhoghlú agus is ansin i ndáiríre a chuireas Sílim fhéin, dar liom ach go háirithe, gurb istigh ins na ranganna teanglainne sin a chuireas pé snas atá ar mo chuid Gaelainne ó thaobh na cainte de. Cinnte, bheith ag éisteacht leis na leis na cainteoirí dúchais agus frásaí deasa a bheith acu agus a bheith á n-athrá agus mar sin de. So, eh, chomh maith leis na turasanna, abair, ach ní fhéadfá ach turas nó dhó a thabhairt ar an nGaeltacht sa bhliain ach, em, bhí na cainteoirí timpeall ort an t-am ar fad agus d'fhéadfá bualadh isteach go dtí an teanglann am ar bith agus a bheith ag éisteacht leo. Agus dá réir sin, de réir a chéile chuaigh fuaimeanna na teangan ar mo chluais, mar a déarfá.
Yeah, cinnte agus cuireann sin i gcuimhne domh, tá, b'fhéidir ní fios go bhfuil Siúlach Scéalach feicthe agat, an leathanach sin de chuid RTÉ. Má tá spéis ag daoine éisteacht le cainteoirí den chéad scoth, le taifeadtaí b'fhéidir le le hochtó bliain anuas tá siad sin le fáil. Tá na tá na taifeadtaí sin le fáil ar shuíomh RTÉ Siúlach Scéalach. Bhí mé ag éisteacht ansin cúpla lá ó shin le Tadhg Ó Rabhartaigh as Anagaire i dTír Chonaill. So tá tá obair iontach déanta ag Ian Lee ansin in RTÉ. So d'éist tú mar sin leis na cainteoirí dúchais seo ar fad sa sa chartlann a bhí ag an teanglann ach Ó thaobh na Gaeilge scríofa de, go dé mar a d'éirigh leat feabhas a chur in éis a chéile ar do theanga?
Bhíos chomh maith le héinne is dócha chomh fada is a bhaineann sé leis na leis an gnáthchúrsa BA agus mar sin de agus ansin dheineas an máistreacht. Ach bhíodh na ranganna teagaisc, na ranganna gramadaí go maith is cuimhin liom i Má Nuad. Ach an rud is mó is dócha a chabhraigh liom ná a bheith ag léamh Ó sea. a bheith a léamh na n-údar mór abair agus a bheith ag teacht isteach ar dhul nádúrtha na teanga mar sílim pé pé rud fé rialacha gramadaí agus eile is féidir dul ag leabhar gramadaí agus iad sin a dh'fhoghlaim agus a chur díot ach mura bhfuil dul amach agat ar an teanga féin agus ar dhul nádúrtha na teanga, ní bheidh tú in ann nó b'fhéidir go ndéanfaidh tú praiseach de na rialacha céanna a chur i bhfeidhm ar an dteanga. So, léas go leor, abair, de shaothair le Máirtín Ó Cadhain, leis an gCriomhthanach, le daoine, agus a bhíos ag léamh, bhínnse istigh sa leabharlann is cuimhin liom agus mé ag alpadh aon rud go bhféadfainn mo lámh a leagan air agus a bheith ag léamh agus a cineál ag sú na teanga dáiríre sa tslí sin, dul agus struchtúr na teangan. Ach ina dhiaidh san, caithfidh mé a rá, chuas ag plé le Comhar tar éis dom an ollscoil a dh'fhágaint agus bhíos im eagarthóir ar Chomhar ar feadh cúpla bliain agus b'éigean dom ansin, chomh fada is a bhain sé le scileanna scríofa agus mar sin de. Sin ceárta, is cineál ceárta, ceártan ceart é sin a bheith istigh agus obair le déanamh agat láithreach iris le chur amach ní raibh aon dul as agat ach a bheith ag foghlaim ar an láthair agus ar an toirt agus buíochas le Dia bhí daoine maithe timpeall orm a chuir comhairle orm maidir le conas an obair sin a dhéanamh ach is cinnte gur dheineas an t-uafás botún agus chuireas ábhar, scaoileas ábhar i gcló an uair sin, abair, a chuireann náire orm anois ach mar sin féin, Ba iontach an oiliúint é agus an modh oiliúna é le teacht isteach ar an teanga mar bhí ort just brú a chur ort féin idir rialacha gramadaí agus cúrsaí caighdeáin agus iad sin ar fad a bheith i gceart chomh maith leis an rud eile sin a luas dul nádúrtha na teanga agus gan dochar a dhéanamh do stíl stíl nádúrtha na scríbhneoirí agus a stíl féin ag gach éinne. Tá sé tábhachtach ag an eagarthóir abair omós a bheith aige do stíl dhúchasach nó do stíl phearsanta na scríbhneoirí chomh maith agus is uaireanta bíonn ort cineál an dá rud sin a mheá, sé sin rialacha gramadaí etc a bhualadh anuas ach gan gan teacht salach ar stíl, go háirithe i measc na gcainteoirí dúchais. B'fhéidir ná beadh na rialacha chomh beacht sin acu ach go mbeadh an nádúrthacht teanga sin agus an stíl chineál aiceanta san acu agus ba dhána an mhaise d'aon eagarthóir a dhéanfadh trasnáil air sin, caithfidh mé a rá.
No, aontaím go hiomlán, aontaím leat go láidir sa mhéid sin mar tá an claonadh b'fhéidir ag eagarthóirí áirithe a rian féin a fheiceáil go ró-láidir ar shaothar daoine eile.
Yep, tá an ceart agat. An rud a deirimse i gcónaí, abair le heagarthóirí, agus bíonn sé scríte sna treoracha daoine a bhíonn ag teacht isteach, ná gur cheart go mbeadh lámh an eagarthóra ar shaothar ar bith dofheicthe ar fad. Níor cheart go mbeadh rian an eagarthóra le feiscint in aon áit, in aon chor. Yeah, no, cinnte. Agus sílim an rud a luaigh tú ansin faoi na scríbhneoirí móra agus na. na húdair is tábhachtaí i saol na Gaeilge, saothar siúd a léamh go bhfuil sé an-tábhachtach le cinntiú go bhfuil. Sin ceann de na deacrachtaí is mó a bhíonn ag daoine is dóiche agus iad ag plé leis an teanga. Bíonn dul an Bhéarla go minic ar a gcuid Gaeilge agus tá sé an-tábhachtach na saothair sin a léamh agus is dóiche de réir a chéile go dtiocfaidh feabhas ar an ghné sin den teanga. Go díreach. I mean, Seosamh, a leithéidí Sheosamh Mhic Grianna, mar shampla, in ainneoin nach bhfuil an chanúint, a chanúint siúd agam ná faic mar sin, agus bíonn sé, faighim sé deacair fós fiú dul amach i gceart ar chuid des na cineál ciútaí beaga mionchúiseacha stíle atá aige agus mar sin. Ach mar sin féin, tá an oiread sin pléisiúir le baint as a bheith á léamh san. I mean, is ceardaí, ealaíontóir focal amach is amach, ab ea an fear sin.
Cinnte. Agus ansin, luaigh tú na deiseanna fostaíochta a bhíonn ar fáil do dhaoine atá taobh amuigh, ag obair taobh amuigh den Ghúm agus daoine a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus abair anois an té, abair go bhfuil duine óg ag éisteacht linn anseo agus go bhfuil an duine sin ag, nó duine fiú amháin nach bhfuil óg, atá ag iarraidh feabhas a chur ar a chuid Gaeilge agus cur isteach b'fhéidir ar obair amach anseo. Cén chomhairle a chuirfeá ar an duine sin?
Bhuel, mar a dúirt Hannah, a bheith ag léamh ar an gcéad rud síos, tá sin ráite. Ach chomh maith leis sin, a bheith ag scríobh. Tá sé an-deacair agus cuimhním dúirt Breandán Ó Doibhlin é seo liom i bhfad siar agus mé i mo mhac léinn i Má Nuad agus mé ag caint leis fé phointe éigin teangan agus dúirt sé Tá sé an-deacair suí síos agus fiú leath-leathanach féin a scríobh agus a bheith go hiomlán sásta leis. Tú fhéin, is do chuid scríbhneoireachta fhéin atá i gceist agam, sé sin go suífeá fhéin síos agus go ndéanfá aiste nó píosa próis nó píosa tuairisciúil nó eile, pé rud a bheadh i gceist ach píosa de phrós leanúnach a scríobh agus é a dhéanamh chun do shástachta fhéin. Is an-dhúshlán é sin agus i ndáiríre ceapann daoine, abair, má bhíonn na rialacha gramadaí ar eolas acu, gur leor é sin agus go bhféadfaidís dul ag plé le téacs ar bith. Ach i ndáiríre, ní leor é sin. Sin an fáth, abair, ins na scrúduithe a chuirimídne ar éinne a bhíonn ag teacht isteach, bíonn scrúdú scríofa le déanamh, le déanamh ag éinne a bhíonn le ceapadh ar an bhfoireann eagarthóireachta. Agus ar cheann de na ceisteanna a bhíonn ansin, bíonn alt beag nó aiste bheag le scríobh ag daoine, mar, tá daoine agus casadh daoine orm go raibh an-eolas go deo acu ar an teangan. Eolas fé mhionphointí gramadaí agus mionphointí gramadaí a chuirfeadh luisne ar ghruanna na nÍosánach, abair. Ach ná rabhadar in ann aon rud leanúnach, intuigthe, soléite a scríobh iad féin. Tá sin spéisiúil mar nuair a bhímsa b'fhéidir i mbun eagarthóireachta anseo agus nuair a bhím ag plé le b'fhéidir le hailt a scríobh daoine ón taobh amuigh, ceann de na deacrachtaí is mó a bhíonn i dtéacsanna ná easpa leanúnachais. Ní bhíonn leanúnachas ceart idir dhá pharagraf b'fhéidir nó fiú amháin idir abairt uaireanta agus ní féidir a leithéid a fhoghlaim gan gan a bheith ag scríobh na teanga mar a dúirt tú. Agus chomh maith leis sin is dócha ceann de na laigí a bhaineann leis an teanga a scríobh go minic ná go mbíonn bíonn athrá, bíonn an iomarca athrá sa obair againne i nGaelchultúr nuair a bhíonn duine ag scríobh alt dúinn, b'fhéidir go mbíonn an focal cúrsa in úsáid. deich mbabhta, b'fhéidir, i bparagraf amháin. So sin ceann de na deacrachtaí. B'fhéidir fiú amháin dialann a choinneáilt nó blog a scríobh nó leithéidí sin. Ní mar sin is cinnte go bhfuil na seansanna sin ann anois agus is mór an rud é go bhfuil an seans ag daoine a bheith ag scríobh, abair, don idirlíon, cuirimis mar sin é. agus éilíonn sé sin stíl éagsúil leis chomh maith céanna, ach go bhfuil gá leis an slacht céanna a bheith agat ar an teanga chun é a chur díot i gceart. Bhuel, luaigh tú fhéin níos luaithe ansin go raibh, nuair a ceapadh, nuair a bhí tú i d'eagarthóir, nuair a ceapadh tú i d'eagarthóir Comhar, go raibh, go raibh ort go leor scileanna a fhoghlaim go gasta. I gcás na ndaoine a fhostaíonn sibhse, goidé na scileanna a ndíríonn sibh orthu nuair a fhostaíonn sibh daoine, goidé na rudaí a bhíonn le foghlaim ag na daoine sin?
Bhuel, dar ndóigh, bíonn, bíonn, abair, mar a dúirt, an scrúdú a bhíonn i gceist, bíonn, abair, cruinneas gramadaí i gceist, eolas ar an gCaighdeán, ach bíonn cúpla píosa aistriúcháin i gceist leis, dhá chineál éagsúla aistriúcháin, go dtuigfidh siad, abair, réimeanna na teanga. Tá sé sin an-thábhachtach i saol an eagarthóra, go dtuigfeadh an t-eagarthóir cé na réimeanna teanga is ceart a bheith i bhfeidhm ag brath ar an aoisghrúpa nó ar an dream ar a bhfuil an saothar dírithe agus mar sin de. So ní haon mhaith, agus b'in locht, abair, a gheibhtí fadó, cinnte, ar na leabhair a d'fhoilsíodh An Gúm ná go mbídís i bhfad ró-dheacair, abair, do dhaoine óga, idir théacsleabhair agus leabhair léitheoireachta. Scoth, fíorscoth na teanga iontu ach iad a bheith dothuigthe. Is cuma cainteoirí dúchais nó a mhalairt a bheith i gceist, iad a bheith dothuigthe ag na léitheoirí óga. So Tá sé sin an-thábhachtach, an cheist sin fé leibhéal teangan agus réimeanna teanga ag brath ar an saothar a bhíonn i gceist. Agus chomh maith leis san, sin é an rud a deirim i gcónaí, an tréith is tábhachtaí ar fad in eagarthóir ar bith ná breithiúnas. A bheith in ann breithiúnas ceart a thabhairt ar théacs agus ar a bhfuil ag teastáilt, ag cur san áireamh, abair, aoisghrúpa na léitheoirí, cineál an ábhair etc. conas tabhairt fé ar an mbonn sin. So, gan trácht, glacann tú leis go gcaithfidh, abair, ardchumas ó thaobh cúrsaí gramadaí agus eolas ar na canúintí agus mar sin de a bheith ag eagarthóir ach sin é an rud, an tréith is mó a mbímse ag faire amach dó, a bheith, cumas an eagarthóra chun breithiúnas ceart a thabhairt ar phíosa scríbhneoireachta. Sea, agus bíonn sé dúshlánach go maith daoibh a bheith ag plé le téacsleabhar eolaíochta cuir i gcás agus go leor leor téarmaíochta ann. Bíonn, bíonn, agus is minic a chaitear é sin linn, abair, nuair a bhíonn daoine b'fhéidir ag fáil locht ar na téacsanna eolaíochta agus eile agus na, sna, sna hábhair sin ar fad ná bíonn siad intuigthe ach an rud a deirim i gcónaí Téarmaíocht is ea téarmaíocht agus bíonn an téarmaíocht chomh casta céanna i dteanga ar bith agus i ndáiríre is é an tslí a gcuireann tú, a leabaíonn tú an téarmaíocht ins sa téacs, sin é an an áit a bhfuil an dúshlán agus so is cuma, má tá tú ag plé leis an eolaíocht beidh téarmaíocht le foghlaim, is cuma cén teanga a bhfuil tú ag plé leis an eolaíocht inti, beidh téarmaíocht le foghlaim agus beidh ort dul amach ar an dtéarmaíocht sin agus ar úsáid cheart an téarmaíochta. So níl aon seachaint ar an téarmaíocht ach is é an tslí an tslí abair níor ghá mar shampla abair agus tú ag cur abairtí le chéile níor ghá go mbeadh an iomad agus tú ag plé le haistriúchán abair dá mbeadh an t-aistriúchán ag teacht isteach agus é lomlán de théarmaí in aon abairt amháin díreach mar leamhaithris ar an mBéarla. Bhuel sa tslí sin Sa chás san chaithfeá trí nó ceithre cinn d'abairtí b'fhéidir a dhéanamh as an insa leagan Gaeilge agus cur leis agus é éascú amach ar an tslí sin. Sea.
Bhuel, sibhse atá ag féachaint air seo agus b'fhéidir atá faoi bhrú ama. Ná déanaigí dearmad go mbeidh an físeán seo le feiceáil ar leathanach Facebook Ghaelchultúir agus ná déan dearmad chomh maith, má mheasann tú go mbeadh spéis ag do chara

Bhuel, braitheann sé ciacu an eolas ar chúrsaí gramadaí. I mean, molaimse go mór chomh fada is a bhaineann sé le cúrsaí eagarthóireachta agus aistriúcháin is mar sin de leabhartha Antain Mhic Lochlainn, tá siad ar fheabhas ar fad, abair Cuir Gaeilge Air, In Ord agus in Eagar. Chomh fada is a bhaineann sé le cúrsaí gramadaí agus ní díreach toisc go bhfuilim ar leathanach

saothair iomadúla éagsúla ar fad amuigh ansin sa Ghaeilge ó thaobh cúrsaí próis de. Tá saothair na mór-údar a luamar ach chomh maith leis sin tá Alan Titley ann, tá saothair Alan Titley, Alex Hijmans agus daoine mar sin, Anna Heussaff, daoine a bhfuil, eh, atá in ann scríobh agus a bhfuil ceird na scríbhneoireachta, acu go feillbhinn. So, aon cheann as na húdair sin mholfainn a dul a léamh. Seán Mac Mathúna, Gearrscéalta Sheáin Mhic Mhathúna, tá siad ar fheabhas ar fad. So, you know, ní haon mhaith rud atá leamh a léamh. Is cuma cé chomh maith atá an Ghaeilge ann, ach ní héinne des na daoine sin leamh. So, mholfainn gurb é sin mar thúsphointe.
Agus tá Club Leabhar ponc com á reáchtáil anois ag Gaelchultúr le beagnach deich mbliana agus tá níos mó ná ceithre scór leabhar ansin agus tá ar Club Leabhar ponc com aimseoidh tú gluais na bhfocal agus na nathanna is deacra i ngach leabhar so is fiú do dhaoine sin a úsáid. Agus luaigh tú Antain Mac Lochlainn, tá cúpla leabhar foilsithe dá chuid foilsithe le roinnt blianta anuas, Cruinneas ceann eile agus ansin ó Bhearla go Gaeilge is é sin an ceann is nuaí dá chuid. Agus chomh maith leis sin tá Aistear ponc AE an-úsáideach ar fad mar tá ceachtanna eagarthóireachta le fáil ar an tsuíomh áirithe sin so tá mé cinnte an té a bheadh ag cuimhniú ar chur isteach ar phost libh féin go mbeadh an suíomh áirithe sin, Aistear ponc AE, Tá sé saor in aisce. Sílim go mbeidh sé an-úsáideach chomh maith. Agus an dóigh leat mar sin a Sheosamh go mbeidh deiseanna ar fáil, luaigh tú, sílim an bhliain seo chugainn a luaigh tú go bhféidir go mbeidh? Sílim go mbeidh an painéal á athnuachan againn an bhliain seo chugainn, so beidh fógra eile á chur amach againn an bhliain seo chugainn. But mar a deirim, duine ar bith gur spéis leis nó léi an obair sin ba cheart dóibh nóta a chur chugam agus más aistritheoir iad nó más eagarthóir a bhíonn ag obair ar bhonn saghas príobháideach nó ar bhonn seirbhí conarthaí seirbhísí nó aon ní mar sin, b'fhiú dóibh teagmháil a dhéanamh linn agus is maith linn scéal a fháil óna leithéid sin de dhuine i gcónaí. Sea.
Agus i ndáiríre, tá oiread deiseanna ar fáil sa Ghaeilge faoi láthair, ní amháin go bhfuil deiseanna ar fáil uaibh féin ach tá rannóg an aistriúcháin ag cur go mór leis an fhoireann ansin agus ansin tá na scórtha post ag teacht chun cinn san Eoraip, in institiúidí an Aontais Eorpaí. So tá, is fiú go mór mar sin don té a bhfuil Gaeilge réasúnta maith aige, is fiú don duine sin dua a chaitheamh leis an teanga agus, mar a dúirt tú féin, a bheith ag léamh na teanga agus a bheith ag cur leis na scileanna scríbhneoireachta chomh maith. Yeah, cinnte agus sin é mar sin tá mé an-bhuíoch díot a Sheosaimh as a bheith linn bhuel tá ceist eile i ndiaidh teacht isteach so b'fhéidir go dtabharfá an cheist sin a fhreagairt sula n-imímid cé chomh héasca atá sé post a fháil gan céim tríú leibhéal a bheith agat, an gcaithfidh tú céim a bheith agat Bhuel, inár gcásna, cinnte, tá sé i measc na gcáilíochtaí a éilímid, is ea go mbeadh bunchéim onórach sa Ghaeilge. Níl a fhios agam an mar sin atá sna hinstitiúidí uile chun na fírinne a rá. N'fheadar an mar sin atá san Eoraip, mar shampla? Sílim go bhfuil. Caithfidh bunchéim a bheith agat. Is cuma cén t-ábhar, caithfidh bunchéim éigin a bheith agat. a thaobh. Ar an drochuair caithfidh tú, caithfidh tú, an chuid is mó den am caithfidh tú céim a bheith agat. Ach is fiú chomh maith don té atá ag iarraidh a bheith ag obair, b'fhéidir, in earnáil na Gaeilge, tabhairt faoi scrúdú Fhoras na Gaeilge, an Séala Creidiúnaithe. Anois níl mé cinnte cén uair a bheas an chéad scrúdú eile ar siúl. I dtreo dheireadh na bliana go bhfios dom anois. Ach ní fhéadfaidh. Ó go maith.
Agus beidh sé sin le feiceáil ar na meáin shóisialta. So go minic b'fhéidir an té nach bhfuil céim aige ná aici sa Ghaeilge go bhféadfadh an duine sin obair a fháil i gcásanna áirithe gan céim a bheith ag an duine ach b'fhéidir an Séala a bheith bainte amach. Tá an Séala féin seo dúshlánach, dúshlánach go maith anois ach má tá duine ar bith ag iarraidh comhairle maidir leis an Séala d'fhéadfadh siad teagmháil a dhéanamh linn féin anseo i nGaelchultúr agus cuirimid cuirimid comhairle ar dhaoine go minic is iad ag iarraidh caighdeán níos fearr a bhaint amach ó thaobh na Gaeilge scríofa de. So sin é. Tá mé an-bhuíoch duit mar dúirt mé, a Sheosaimh, as a bheith linn don chéad chlár sa tsraith seo, Deiseanna Duitse agus táimid tagtha go dtí deireadh chlár na seachtaine seo. Beidh eolas ar na meáin shóisialta go luath maidir leis an chéad chlár eile sa tsraith, beimid ag caint le Beimid ag caint le Cormac Breathnach atá ag obair ar an fhoclóir nua ar foclóir.ie so coinnigí súil mar sin ar Facebook, Twitter agus Instagram. A Sheosaimh, go raibh míle maith agat as a bheith linn agus slán go fóill. So go dtí an chéad uair eile, slán tamall.